igbo igbo kwezuo ndebe anyị ọmụ ofe mfe perikom atatụ na ngada nna ya gere m tụrụ na ejere m ọgbakọ ndị ọkara mmadụ ọkara mmụọ n'obodo ndị mmụọ na ya ka nọ ndị mbụ na ndị egede na-agba izu ihe a ya-eme maka ọdịmma obodo Biafra igbo mụrụ nze mụọ ọzọ unu ma na ọ na-eme agbacha izu akara ntị onye okwu na-ekwu onye ogige a na-ege ọkwa na ya ka ndị mbụ na ndị egede nọ wee gwa m na m je gwa igbo na ọ na-arị mma ogori nụọ di nabụ ọ họrọ ofu na anaghị ekpere chi nabụ ofu mgbe na igbo anụọna di nabụ na di nke mbụ ndị South East gọvanọ di nke abụọ wee wụrụ ọhamadike Biafra maazị Nnamdị Kanụ na m gwazi igbo na ha họrọ ofu ya wu ndị mbụ na ndị egede na-agwa m na m gụcha ntị m na ntị ya-anụ ihe awụ ma ọ ha ka okpu ata na ọ na-eme atụọrọ ọmara ọma mara atụọrọ ofeke o fee isi n'ọhịa na amụta amaghị ihe na ụkọ ọmụmụ n'ọkwa na ofu ihe na ọwụ na igbo mara ihe na ha ekwesịghị ịnazi ege ndị South East gọvanọs ntị maka na ihe ha ji obodo anyị azụ politiks ọ na-agwa m n'eziokwu eziokwu na m mee ka obodo mara na ndị a wụ oke amụsị na-atụ igbo na-ahụ igbo ọnụ na eziokwu eziokwu na ndị a wụ mmiri ime ala na-egbu ji na ndị a wụ ndị soro mmụọ gbuo mmadụ soro mmadụ jewe n'akwa na eziokwu eziokwu na ndị a dịka agwọ abalị na enwe onye ma ebe ha dowere isi ma ọ bụ n'ugwu awụsa ka ọ na ndịda be anyị na ana adị mma wụ uru ha wụ ndị nze na ọ ha nwa riri ego ụzọ obodo anyị ndị mmadụ na-anwụrụ ihe mberede okporo ụzọ na ọ ndị a riri ego ọkụ obodo anyị igbo ji nọrọ n'isi ruo ma taa na ọkwa otu ndị a zuru ego a ya-eji wee gbapụrụ obodo mmiri dowere ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha adịzie ka ndị bịara ụwa ahụ n'obodo nna anyị gụchanụ ntị unu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọyị m na ga-agwa igbo awụ ezigbo ọyị karịa ọyị m na agwakwara m igbo agwa na eziokwu eziokwu ka m na-agwa unu ọkwa ndị a ji ajọ ọchịchị wee kụọ obodo anyị ngwọrọ m wee na-agwazi na unu gee ntị na onye gbara mmadụ egbe adịghị mma egwu ya mgbọ ha ragụbụ unu akwụ unu ekwekwana na-agwa unu ndebe anyị na ndị a awụ agụ na-eche mba na ndị a wụ agụ ji aha obodo akpara ego gụchanụ ntị na ana m agwa unu na agbụrụ azụ okwe eri okwe ukwu onye aghọgburu ka a gbara ọkwa anụ m ka ha na-agba izu ka a ga-esi wee kwụsị sit at home oke ụbọchị emepere maka ebumọnụ na ekpere maka ọdịmma obodo biafra ya na agbamume onye ndu ala biafra maazị nnamdị kanụ ha na-agwa obodo ha jewe ahịa ha jewe ọrụ na ha na ya na ha na-eche ha wee chisa m jụkene ha mgbe ndị fulani herdsmen na-egbusi ndị na-eje ahịa egbusi ndị na-eje ọrụ gịnị ka ha mere ihe ha pụtara ime wee saịnara anyị open grazing ka anyị na-arụ ma jiri zọwazie ana nna anyị Huu! n'eziokwu eziokwu ndị be anyị onye ekwensu weta isi were isi ndị a yiri m ekwensu n'anya mgbe ha ji aza ezigbo mmadụ n'obodo wụkwa mgbe elekshọn na kampen ruru ha abido taba ọka na striti bawa keke bawa menshin na-enyi enu mgbe ha winere elekshọn ha emechie keke mechikwa menshin n'otu aka ha ji wee gwa obodo na ha wụ arụsị gburu onye na-enye ha nri ha wụ ọkụkọ echehuzi onye horo ha ọdụ n'udu mmiri mgbe ha ji aza omere ọra omepụrụ ndị ọ na-ahịa ahụ humanitarian philanthropist wụ oge kampen na elekshọn ha ekebe kọp rice atọ ụmụ ogbenye ji ata ahụhụ ahọ anọ asị m ụchụ gbahụkwe ha ewu n'eziokwu eziokwu ndị be anyị gụchanụ ntị unu nna m gwara m na ofu mkpụrụ okwu ezuoro nwa maara ihe na nwata ọhụrụ maara ihe mara anya rọrọ arọ mara nke nere ene ọkwa atụrụ kpọrọ ụmụ ya jụba ha ugboro one ka ihe eme unu unu amara ihe nke mbụ sị na ofu ugboro nke abụọ sị na ugboro naabọ ọkwa mgbe e jiri jụọ Ebunakọ ọ sị na ihe emi eme na nke mere onye ọzọ ka ya eji wee mara ihe ana m ajụzi Igbo kee mgbe unu ya-ama ihe nwata jụrụ ihe gburu nne ya ọ sị na-eju ajụọ ihe gburu nne ya ọ sị na-eju ajụọ ya gịnị ka o ji n'aka ọ sị na-eju nwa ahụ ndụ anaghị agụ ya unu ka na-ege ndị South East gọvanọ ntị ị ma na ọganihu anaghị agụ unu gụchanụ ntị unu ndị be anyị n'eziokwu eziokwu ka m na-agwa unu ihe na ọkwa m zi nwata ukwu ogirisi ebe a na-efe mmụọ o jebezie n'ukwu mkporo aka m adịghị ya ọ na-eme a tụkwara ọmara ọma amarụ onye mara asụ ya sụọ n'ikwe ị maha asụ sụọ n'ana nna m gwara m na ome nke a hụrụ n'anya ka a na-ana aka ọ Maazị Nnamdị Kanụ Ọhamadike Biafra wụ ya nwa buoro agha ndị Fulani n'ana anyị ọkwa otu ya nwa na-anụ ọgụ na-ata ahụhụ maka mmewu a na-emewu Igbo wee na-agwa unu na ọ ya ka anyị ga na-ege ntị ọ sị nọrọ n'ụnọ Igbo anọrọ n'ụnọ ọ sị anyị jebe ahịa anyị ejebe ahịa na ọ ya wụ Moses onye nzọpụta oge nke anyị n'eziokwu eziokwu Igbo nwere ụzọ mụọ ọzọ o doro m anya na obodo a bi n'ime ya wụ obodo onye kwuo ọ nwụọ ma ị nwụha anwụ i huo ehuo mana egwu anaghị atụ m o doro m anya na onye ọhụrụ na isi m na-awa aja eji nke e wee chụọ na-agọziri Ọhamadike na ndị Biafra ọhụọ na-ekwu na Biafra ya-adị ọ gba anyị na mma ya mma ya ehuru ọ gba anyị na njọ ya njọ ya ehuru onye ọhụrụ na isi anyị na-awa aja na obodo eji nke e chụọ ọkwa ọja duru m na maka nnawaka na obodo ndị mmụọ na ebe ntị bie keka